i y'a fɔ cogo min na an bɛɛ bɔra k'a ye ka fɔ eh, an balima dɔw ka eh, so cira a kɛla waati la eh, waati min an bɛ ko k'a gɛlɛyara mais a k'a dɔn ka fɔ n'i ye a sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ i bɛna ye ka fɔ fanga fanga min binna o fanga tun ye sɛbɛnw ta ka fɔ ko u bɛna taa nin waleya ka taa mun waleya ka taa ka taa so- so- sow ci sow ci o sɛbɛn ninnu o talen bilalen kɔ u y'a ye ka fɔ jamana bɛ lahala min na wulikajɔ tun cayala a waati la u ko ko k'a sonsoro fɔlɔ o sonsoro fɔlɔ in kɔnɔna na o fanga firila ɔ baarakɛla min nana o kɔfɛ n'o ye i y'a fɔ cogo min na fanga fanga bon ɲɛmɔgɔ min nana o kɔfɛ u y'o sɛbɛnw ye olu y'a ta k'a waleya ɔ nka n'i bɛ jateminɛ kɛ nin ko in na o de fɔ mɔgɔ adamaden ka so mana ci wajibi a bɛ digi i la parce que i ka nafolo de taara nka n'i ko i bɛ wuli mɔgɔ min ka so cila k'i b'o suman don yɔrɔnin kelen ten k'i m'a ko sɛgɛsɛgɛ ka don kɔnɔna na tuma dɔ la i bɛ bila fili la an minnu bɛ fantanw dɛmɛ na an b'a dɔn min b'a la an y'a ye k'a fɔ nafolotigi dɔw bɛ wuli ka taa fantan ka so dugukolo lankolon sɔrɔ ka so jɔ a kan fɔ wulikajɔ ka bɔ a la o wulikajɔ kɔnɔna na ni a nana ye k'a fɔ u dɛsɛra a so bɛna ci u b'a fɔ nka a ye a ye a y'an sun an ye disons a ye an ka mago to ka sababu kɛ an ye nin miliyɔn hakɛ de don nin na a b'a fɔ a tigi ye n'a bɛ se ka nin miliyɔn hakɛ segin anw ma an b'a ka so an bɛ so in to a bolo an y'o caman ye an y'a ye ka fɔ anw maliens fana ka hakili la a bɛ fɔ ko n ka so jɔ n'a jɔra n'a jɔra ka ban a tɛ se ka ci bilen o bɛɛ y'a la o de kama n ko sani an ka taa kuma so cili kan an k'a lajɛ so min cira a bilalen bɛ yɔrɔ min na a ni yen sigilen ka kan wa ni so jɔra kɛnɛ min kan o so in ani o kɛnɛ jɔli ka kan wa i bɛ na ka fɔ n ye o yɔrɔ de la ka fɔ ko a ko jamana ka fangaso dɔ sɛbɛn dira u ma ka yira ka fɔ e ni so in tigiya ka kan nka n'i danna o ma a bɛ ko i danna sira la a bɛ ko fangaso dɔ ka wuli ka so d'i ma ka sɛbɛn d'i ma ka fɔ karisa zone aéroportuaire nin yɔrɔ masina in na nin mɛtiri hakɛ b'i bolo i k'a kɛ i siso ye u b'a fɔ min ma lettre d'attribution lettre d'attribution walima k'a labila i ye walima permis comme lettre d'attribution ko sariya kuraw la o dabilala sisan an bɛ permis ko de la donc a labilala i ye i ka taa so jɔ mais jamana ma dan o yɔrɔ ma o so jɔko la a jirala k'a fɔ ni sɛbɛn b'i bolo n'i bɛna so jɔ i bɛ taa i bɛ taa sigida mɛri la sɛbɛn wɛrɛ ka d'i ma k'i yamaruya so jɔli la n'i m'o kɛ n'i m'o yamaruya sɛbɛn ta a bɛ ko sɛgɛsɛgɛli min kan ka kɛ k'a jira k'a fɔ sɛbɛn min b'i bolo ani i bɛna jɔli kɛ yɔrɔ min na i n'o yɔrɔ jɔli ka kan walima sɛbɛn min b'i bolo sɛbɛn lakika de don o ye i panna o yɔrɔ kunna An ye a ye ka fɔ an balima minnu ka so cila a caman bɛ yen dugukolo tigiya sɛbɛn b'u bolo nka sojɔ sɛbɛn t'u yamaruya ka yamaruya d'i ma e bɛ se ka so jɔ nin yɔrɔ in na i ta don jaati to e n'o t'i bolo dun n'i ye so jɔ dun N'i ye so jɔ ka ban n'a cira dun n'i ye so jɔ ka ban a banna n'i y'a ban cogo i y'a jɔ ka ban e jɔ' jɔ ka ban ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra min kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu ma se i ma ka fɔ a jɔ jɔ mɛ na ni a nana ci o kɔfɛ ka jira ka fɔ sɛbɛn min b'i bolo e ni yan sigili man kan o kɔrɔ ka fɔ e i banni min kɛ ka taa yamaruya sɛbɛn ɲini o de y'a to i ma bɔ a kala ma ka fɔ i ni yan sigili man kan ee sogo yala mɔgɔ si tɛ yen senu minnu tuma min na dugukolo dir'u ma ni sɛbɛn ye mhm. karisa nin dugukolo in i labilala mhm. n'a ye i bɛ se k'a kɛ sojɔ ye mhm. o sɛbɛn min dir'u ma i yɛrɛ y'a jira de ka fɔ o kɔfɛ minnu bɛ so jɔli yamaruya i bɛ sɔrɔ de ka se olu fɛ yen olu k'i ka sɛbɛn lajɛ a bɛ yɔrɔ min k'o fɛsɛfɛsɛ n'a y'a sɔrɔ tigi wɛrɛ b'o yɔrɔ la min tɛ e ye o bɛ dɔn o de senfɛ n'i ka kan ka yɔrɔ jɔ olu b'a f'i ye n'i man kan ka yɔrɔ jɔ olu b'a f'i ye e bɛ se k'a fɔ mɔgɔ si tɛ ninnu na tuma dɔ la nin sɛbɛn fila bɛɛ dafalen don min bolo antuka an m'a ye an ka sɛgɛsɛgɛli la an ma mɔgɔ ye yamaruya sɛbɛn dira a ma ka fɔ a ka yɔrɔ jɔ n'o bɛ mɔgɔ min bolo don o bɛ se k'aw sɛgɛrɛ kɛ n'o bɛ mɔgɔ min bolo o k'an sɛgɛrɛ an k'o ta ye o bɛ danfara don danfara don ale ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka hakɛ ɲinini na n'o ma ye u bolo u k'a dɔn fɔlɔ ka fɔ u ye so jɔ dugukolo kan sariya ye min fɔ ka sɔrɔ sira ma d'u ma u ka so jɔ kosɛbɛ n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ kɛnɛ ninnu n bɛ se ka fɔ yamaruya sɛbɛn kan ka di yɔrɔ fila ɲɔgɔn de fɛ a sabanan bɛ se ka kɛ kalabankɔrɔ ye mɛri ye sinon mɛriw de kan ka yamaruya sɛbɛn d'i ma i ka so jɔ komini sɛnki mɛri b'a la commune six mairie b'a la kalabankoro mairie b'a la nka an ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira ka fɔ olu ko u ma jɔli jamana sɛbɛn di maa si ma si ma n'o ma di maa si ma o ye fiɲɛ dɔ ye so jɔbaga ninnu ka ko la fɔlɔ maintenant a fiɲɛ filanan bɛ se ka taa ɲini yɔrɔ jumɛn o ye sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ cogo bɛɛ b'a dɔn ka fɔ sɛbɛn in sɛbɛn minnu dira mɔgɔw ma a fɔra ko a dira bamakɔ district maire de fɛ walima kati katikaw ka perefe ko bamakɔ district maire o tɛ adama sangare ye wa adama sangare ye nka sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira ka fɔ adama sangare y'a jira ka fɔ sɛbɛn min bɛ mɔgɔw bolo ko ale m'a di ale ka bolonɔ tɛ k'ale ka bolonɔ tɛ i bɛna mɔgɔw ɲininka a bɛɛ b'a f'i ye n y'a sɔrɔ karisa de bolo o la an bɛ yɛrɛ an b'an yɛrɛ ɲininka ɛ e y'a sɔrɔ karisa bolo est ce que a sɔrɔli o karisa bolo o ye sariya sira de ye wa sariya sira tɛ an bɛ a lajɛ ka fɔ sariya sira la ni mairie du district n'a bɛna sɛbɛn bɔ ka di mɔgɔ ma ko dugukolo karisa ye ta ye o k'a sɔrɔ sarati dɔw de dafalen don a kɛra bamakɔ district ye o a kɛra meri minnu bɛ kominiw kɔnɔ a kɛra olu ye o olu fɛn o fɛn n'u bɛ dugukolo di mɔgɔ ma o k'a sɔrɔ o dugukolo bɛ olu yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ fɔlɔ o k'a sɔrɔ dugukolo ye u ta ye walima dugukolo sariya kalifara u la sariya sira dɔ fɛ n'u k'a ma ko affectation o kɔrɔ ye mairie ani e Jose aw bɛɛ ye sariya ɲɛkɔrɔ adamaden kelenw de ye hakɛ min b'e bolo o hakɛ de bɛ mairie bolo doni min b'e kan o doni kelen de bɛ mairie fana kan e b'e ka dugukolo ɲini cogo min na mairie fana b'a ka dugukolo ɲini o cogo kelen de la ni mairie ye nafolo bɔ a yɛrɛ kun ka taa mɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ a bolo k'o san k'o kɛ sɛbɛn ye min kɛra a halala ye a bɛ se ka sɛbɛn bɔ ka di mɔgɔw ma o sigi la o de tɛ kɛ mɛri fana hali n'a bɛ taa dugukolo ɲini i fɛ kɛ hmm. n'ale ye dugukolo ɲini i fɛ dugukolo min t'a ta ye e ta ye hmm. e ka dugukolo in d'a ma hmm. a k'a dugukolo in tila k'a feere ni dugukolotigi yɛrɛ yɛrɛ nana ka fɔ sɛbɛn in tɛ mɛri ta ye e dun ta ala golo kɔni e yɛrɛ kuma bawo mɔgɔ ye fɛn di mɔgɔ ma min t'i ta ye e e ka kan ka bin min kɔnɔ sariya kan ka boli e yɛrɛ kan ka boli a sanbaga kan an ka sariya kɔnɔna na fɔlen don n'i ye dugukolo sɔrɔ mɔgɔ bolo min tɛ dugukolo tigi ye e o o tigi o a bɛɛ ka kan ka ɲangi Munna o bɛ fɔ yani i ka taa dugukolo ɲini mɔgɔ fɛ e k'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ n'a ta don hali n'o kɛra mɛri hali n'o kɛra mɛri hali n'a kɛra mɛri a ɲɛɲini ka dɔn fɔlɔ ni mɛri ni a dugukolo yɛrɛ dili ka kan kan misali la cɛkɔrɔba dɔ nana n fɛ yan don dɔ la a ko an ma ko foro b'ale bolo aéroportuaire kɔnɔ e e yɛrɛ ko ma ko zone aéroportuaire e bɛna ko ko foro bɛ e bolo o foro e kɔni b'a dɔn i kan k'a sɛnɛ dɔrɔn de a ko nka ko ale ale bɛ k'a sɛnɛ ko nka ale kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ a ɲamala zomɛtiriw nana o bɛ k'a bɛɛ suma suma fo dɔ nana se ale yɛrɛ ma ko a k'a ta d'a ma zomɛtiri dɔ k'ale k'a suma ale ko o ma ko ayi ne bɛ jigikaso la ne bɛ se jigikaso de ma ni ani sumani ka kan ne b'a di jigikaso de ma jigikaso de bɛ zomɛtiri ɲini ka di yan min b'a baara kɛ ko i ka baara ɲɛna a tɛna ɲɛna n'o nka a n'o yɔrɔ la e y'a fɔ a ye k'a fɔ e bɛ dugukolo min kan singa don i ta tɛ n'o n y'o fɔ a ye n ko sisan an ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na mɔgɔ minnu bɛ k'a suma e kɛrɛfɛ e t'olu girinya dɔn e ye fantan ye e ye cɛkɔrɔba ye e mana nin suma sisan ko kɔlɔn nana wuli k'aw bɛɛ sɔrɔ olu bɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la cogo min na o fɛɛrɛ b'e bolo wa n hakili la n'o fɛɛrɛ t'i bolo nin ye k'a to yen cɛkɔrɔba taara waati la a ye n wele ko jomɛtiri dɔ y'a suma ale denkɛ dɔ y'a di jomɛtiri dɔ ma dɔ y'a suma aa n ko aa basi t'a la an ka sigi k'o kɔ lajɛ don dɔ la tuguni a ye n wele a ko u y'ale wele bamakɔ mɛri la mɛriba la k'a ka taa a ka dugukolo sɛbɛnw minɛ a y'a kɛ taa sɛbɛn in minɛ ka n'a yira n na fɔlɔ a taara sɛbɛnw minɛ ka na n ɲɛ b'a la o y'a ka foro kɛ sigi sigiyɔrɔw ye k'a tila ka dugukolo mugan naani so so dugukolo mugan naani di a ma n ko n ko nin a tɔ mɛri ye dɔ ta o mɛri ye dɔ ta géomètre ye dɔ ta

hali min ka kuma kelen de kan i ka sɛbɛn ninnu ta taa i ka bila i k'i ka waganden dayɛlɛ i k'a bila f'a jukɔrɔ kana nɔ a la ni fɛn bɔra a la don min na o fɔra bana ni fɛn ma bɔ a la hali n'i yɛrɛ tora yen i denw na n'a fɔra ko a dira o ma sisan i denw na a porofite mɛ fo bi o cɛkɔrɔba ma se ne ma fɔ a y'a feere i b'a sɔrɔ donc nin ko ninnu kɛra safɛ nin ko in a bɛɛ tɛ n tɛ sariya ɲɛdɔn yɛrɛ Jama bɛɛ yeuguba tuba tuya tubaciya b'a la safɛ nin ko ninnu n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a ka dɔgɔ mɔgɔ la ye mɔgɔ min taara so jɔ k'u ye sira minnu fɔ k'u tɛm'a fɛ u tɛmɛbaliya a fɛ tuma caman ɲɛdɔnbaliya t'a la u yɛrɛ u b'a dɔn cɔ kɔmi jamana in bɛ nin cogo in na tan an yɛrɛ k'a minɛ tan o tɛ saba mɔgɔ ninnu yɛrɛ la maa j dɔw b'a la y'u ɲininka u b'a fɔ ko a tiɲɛ na dugukolo in bɛ feere an ma waati min na a fɔra an ye k'a fɔ dugukolo kunkoma don dɔw fana b'o fɔ a yirala an na ko kunko b'a la ko nka an bɛ jamana min kɔnɔ ko a bɛ se man girin maa si ma ko n'i y'a jɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ ɔ n'i y'a jɔ ni a nana ci

a fɔra ko olu yɛrɛ bɛ furancɛ fanga ye a ko kolatigɛbaaw k'o ye olu ye kosɛbɛ wulila k'u bɛ mankan ci n'o tɛ ne yɛrɛ delila ka ja dɔ ye télé la olu tɛ balo la bi koyi an ka ɲɔgɔlɔnbɔla ninnu kosɛbɛ ɛɛ sergent a tɔgɔ ye di Sanogo Sanogo Sanogo awɔ lasidan lasidan lasidan n cɛ ye lasidan lasidan ni cɛ dɔ u y'a baro kɛ don bɛ mɛn ko zone aéroportuaire lasidan yɛrɛ ko ko safɛ e bɛ taa mɔgɔw bila awiyɔn kaman kɔrɔ safɛ ni awiyɔn binna u kan c'est foutu an k'o lamɛn bari a bila e kun na k'a fɔ kabini Musa Tarawele ka tile yɔrɔ dɔw cira o yɔrɔ minnu cira e k'a ye k'a fɔ a waati la faantan de tun sigilen bɛ yen parce que dugutigidenw de tun de don nka mɔgɔ min bɛ taa a san bi n'i ma miliyɔn ni miliyɔn bɔ i t'a sɔrɔ ɔ faantan bɛ miliyɔn n'i ye kunnafonilasela ye ni ɔ n'a d'i ma n'a dɔ bɛ d'e ma e k'i makun walima ka kɛ sɔrɔdasiba ye dɔ bɛ d'e ma walima ka kɛ e ka kɛ a fɔra n ye k'a fɔ hali hali rebɛliw camanba yɔrɔ bɛ yɔrɔ b'a a ko kɔnɔna na yen a bɛ fɔ a ma ko kida kidalibugu hmm. parce que eh, nordistes caman de sigilen bɛ yen olu yɛrɛ la an ye kuma mɛn hmm. ka fɔ hali n'i bɛ munumunu na a yɔrɔ la dɔ bɛ bɔ ka i menacer ka fɔ a karisa e bɛ mun yan yan tɛ i ka e tɛ yan mɔgɔ i tɛ yan sigibaa ye e bɛ mun ɲini yan donc olu yɛrɛ min sigilen bɛ o siran bɛ ka fɔ an sigilen bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ min don dɔ la mankan bɛ bɔ a la nka ɛ jamana bɛ lahala min na bi ka fɔ e ye kidalika ye e nana sigi ni se kɛla i ma dɔrɔn ee se kɛla ne ma parce que ne ye kidalika ye se kɛla ne ma parce que an ye mɔgɔ jɛman ye ninnu ye finman ye se kɛla ne ma parce que an ni jamana bɛ nin lahala in na bɔn n'i taara sigi fɛn kan fɛn min tɛ sariya ye i bɛ o sariya sariya sɔsɔli baara bila kɛrɛfɛ k'i jigi ta ka da fɛn kan fɛn min bɛ se ka i makun wala k'i to i sinsin i sigiyɔrɔ la. Adama Sogoloko an bɛ waati min na waati bolodalen kosɛbɛ ne ma d'a la n'a ma se nka yɔrɔ dɔ bɛ yen ne m'o faamu fiyewu yala ni jamana sariya y'i bila baara la i n'a fɔ k'i ye maire ye k'i ye commandant ye k'i ye préfet ye. jamana de b'aw bila baara la ko sariya ko aw ka baara kɛ nin cogo la olu tɛ baara kɛ o cogo la a kɛra u ka baarakɛlaw ye o a kɛra commandant yɛrɛ ye a kɛra maire ye o a kɛra hali fanga ka cɛsigi ye n'o ye gouverneur ye a kɛra hali bamakɔ maireba ye anw fɛ e b'a fɛ k'a fɔ olu fana bɛ sariya ka minɛn kɔnɔ i n'a fɔ anw jamanadenw bɛ sariya ka minɛn kɔnɔ cogo nka ni tiɲɛni bɛ kɛ anw de ka so taara ci e m'a ye don kelen da kelen ko maa kelen minɛna k'o don kaso la o fana ye tiɲɛni ye dɛ n y'a f'i ye i b'a dɔn jamana n'o tɛ ni ninnu tun minɛna ayi o tɛ se ka minɛ bɛɛ ɲɛna a k'a jira k'a fɔ aw sen b'a la ninnu ka kɔlɔlɔ aw sen b'a la tiɲɛ don tugubaanciw b'u la nka aw minnu ye jamana sɛbɛnnabɔlaw ye an ka danfara don kow la an ka danfara don ko la ɛɛ i ye olu nɔminɛni min fɔ hmm. n hakili la jamana in kɔnɔ hmm. sariya ye ɲɛmɔgɔ ninnu caman bila bɛɛ b'a ka baara minɛ kɔnɔ hmm. n'o ye an b'a fɔ min ma ko procureur o sigilen bɛ k'a fɔ an bɛ se ka to kanda kɔnɔ cogo min na an bɛ se ka to bɛn kɔnɔ cogo min na ni ko wulila ko min bɛna dangakari o bɛn ni o kandaw la olu bɛ wuli ka ko fɛn da yɛlɛ n'u b'a fɔ ko ankɛti an yɛrɛ ye ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ hali mɔgɔ ma taa an dama ka hali mɔgɔ ma dama munna o tɛ kɛ n hakili la ala barika la o kuma o kuma sera ka kɛ bi a kuma sera ka kɛ bi a ka daminɛ a ka daminɛ senunko la a daminɛna ko dɔw la min tɛ senunko ye fɔlɔ nka senunko an b'o baro de la olu ta bɛ se ka daminɛ cogo di o bɛ se ka daminɛ a n hakili la a daminɛna parce que eh, nin ko ninnu na i ka jateminɛ kɛ k'a fɔ minisiri dɔ tɛmɛna min y'a jira k'a fɔ min ye min ye bamakɔ mɛri ye ale ye a nɔgɛn sariya la a y'a nɔgɛn fo cour suprême na a ye maa wɛrɛ fana nɔgɛn sariya la tuguni fo cour suprême na o ko danana ka da sira la a dana sira la kun min a y'olu ɲɛfɔ an ko olu to yen nka fɛn dɔ bɛ yen fo k'o dɔn so ne min ka so cila ne ye n ka nafolo de bɔ ka dugukolo in san n ka wari de don n y'a san mɔgɔ de bolo ɔ n y'a san maa min bolo ni a jirala k'a fɔ yan tɛ sigiyɔrɔ ye n hakili la ne ka kan ka ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔ min ma o y'o tigi de ye bon i b'a ye k'a fɔ ɲɛfɔliw la a si tɛ yen min ye u ka nafolo ta k'a di bamakɔ mɛriba ma ɔ ni e y'i ka fɛn san karisa bolo ɛ e, kɔfɛ ko karisa de bolonɔ bɛ sɛbɛn na e kɔlɔlɔ y'e sɔrɔ e ka wuli ka taa bolonɔtigi nɔfɛ n'o kɛra an caman na taa bolonɔ sɛbɛnw ta k'o feere k'an sigi ko an lafiyalen don kɛlɛ mana wuli a bɛ min bolonɔ b'a la ani min y'a san b'olu ɲɔgɔn cɛ safɛ sisan e bɛ min ɲini senukaw fɛ mɔgɔ o maa sigilen dɔ ye ko sɛbɛn dɔ dir'i ma mhm. hali n'a y'a sɔrɔ ko asimi koyita de y'a d'i ma hasimi koyita de bolonɔ b'a la yanni k'i dama kasi ko hasimi koyita min nana sɛbɛn feere i ma n'i y'i bolola wari d'o ma e ko weeleba min i b'o weele sariya la i bɛna e ka fɔ o weeleli n'o weelela e bɛna kuma mɛn nin ko in ko na kuma min e yɛrɛ sigilen tɛ ye parce que munna u tɛ wuli k'u ɲɛsin o tigi ma parce que o tigi b'a feere e ma waati min a y'a fɔ i ma ko yɔrɔ kunma don e ko aw ma san ten e bɛ se ka wuli ka taa o tigi la m'o weele tuguni ka o m'o kuma fɔ wa e y'o kuma fɔ e ko bɛ bɔ fiɲɛ na de donc ka fɔ ne ye fantan ye bin kɛla n kan o ko bɛ ɲɛnɛmaya ka fɔ a tiɲɛna e bɛ ka fɔ ko i tun tɛ nin kalama ka sɔrɔ i b'a kalama ka fɔ i n'a jɔ i n'a jɔli man kan i nana jɔ n'an ka tiɲɛ fɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na fantan fantan bɛ yen fantan bɛ yen

Ee sogo ee o b'a la dɛ o de fɔ an ka sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ bɛ yen se san yɛrɛ kɔni fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'e ye yɔrɔ in san i yɛrɛ y'a san ni bolo nafolo ye i y'a san ni kɔnɔnjɛya ye i y'a san ni ala ɲɛsiranya ye i y'a san ni jamana sariya batoli ye n'o sɛbɛnw bɛ e bolo jati jati i kana jigin i ka so la I kana siga kɛ a la an sigilen bɛ yan k'i kɔnɔ k'i kɔnɔ i ka ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɔ e ye fantan ye i ni dɛmɛ ka kan an bɛ wulikajɔ kɛ i dɛmɛni na n'o ma kɛ dun n'o ma kɛ o bɔra ka fɔ fantan minnu bɛ yen an ka fantanw ko ye an ka fantanw ye minnu ye aw b'olu dɔn tuma dɔ la hali nasɔngɔ ko ka gɛlɛ olu ma u tɛ se ka wuli ka taa so yɛrɛ san hali miliyɔn fila k'a jɔ ni mɔgɔ ma ɲɛ u ma nka e ka taa mɔgɔ ninnu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ e k'a ye fantan ye fantanw ye fantanw bɛ sigi kin kɔnɔ cogo min na o dɔnnen don fantan b'a ka bɔgɔsonin de jɔ dɔgɔnin jɔ ka dɔgɔnin jɔ fantan dɔ b'an fɛ yan ko a y'a ka so jɔ ni wuluwuluji de ye ka bɔgɔ ta ka wuluwulu ka wuluwulu kɛ ka bɔgɔ nɔɔni k'a ka so jɔ fo k'a ban ne yɛrɛ ne yɛrɛ ATT bololabaro a tun bɛ baro min sigi ko n'i ye dugukolo san ka furancɛnin kɛ n'i m'a jɔ ko a bɛ minɛ i la k'o ye bamakɔ mɛriba ka kuma ye ko maliden jumɛn in bɛ se ka dugukolo san ni halala ye bi fantan ka ca jamana min kɔnɔ ale yɛrɛ ye dugukolo san ala ka hinɛ a la bi k'ale ye dugukolo san a n'a ka peresidanya ko ka san yirika kɛ a ma se k'a jɔ ko n'a fɔra k'o minɛna ale la k'a bɛ wari bɔ min a bɛ dugukolo tɔnɔmada a b'a feere wa yala a bɛ wari in bɔ yɔrɔ jumɛn ye k'a bɛ dugukolo jɔ Tiɲɛ na o kuma ye tiɲɛ ye. Ne hakili la ka fɔ an bɛ se ka baro in bila yan tan. Nka fɛn dɔ bɛ yen an bɛ segin a kan. Tuma dɔ la n'an ye an ye nin min fɔ sisan i bɛ dunun ta i bɛ dununtigiw mɛn sisan i bɛ balatigiw mɛn. Kosɛbɛ! Fasojɔ sira an ka musalaka bɔ a la. Ni an ko tɔɲɔni yala mun de ye tɔɲɔni ye? Sabu tɔɲɔni bɛ fan fila bɛɛ fɛ o. faama bɛ fantan tɔɲɔ fantan yɛrɛ fana bɛ faama faama tɔɲɔ kosɛbɛ faso bɛ mɔgɔ tɔɲɔ anw ka faso kɔni an ka faso yecogo ani aw de ka faso yecogo tɛ kelen ye an kɔni hakili la k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye faama ye i kɔmandan o i mɛri o i guvɛrnɛri o i minisiri o i président o anw ko ninnu de ye faamaw ye n'u kɔni ko min ka kɛ o kɔrɔ ye faso de y'a fɔ k'a ka kɛ ja ja ja ja olu bɛ ko kɛmɛ ni mugan fɔ k'o ka kɛ o tɛ faso ta ye koyi o y'olu ta de ye faso ye min fɔ jamana sariya ye min fɔ o de ye faso ta ye o tɛ ni maa o maa n'i ye fɛn kɛ min tɛ jamana sariya sira fɛ o y'i ta ye o tɛ faso ta ye i m'a kɛ faso ye i y'a k'i yɛrɛ de ye hali kiiritigɛlaw filɛ kɛ jamana sariya bɛ yen o ee adama sogodogo n'a y'a sɔrɔ ko kiiritigɛla bɛɛ ye laadiri ye nka an kumana olu ka ko la olu ko k'olu kelen tɛ ko jamana kiiri tɛna jɛya sabu i bɛ don ni surɔfɛn ye kiiritigɛla kan k'a sɔrɔ a m'i wele ɔ n'e taara wari d'a ma n'a y'a minɛ ne ko an tɛ faso in yɛrɛ bila an dusukun na an k'an yɛrɛ nidungɔw to yen sa wa i kɛra kiritigɛla ye kana baara kɛ ni nidungɔ ye n'o tɛ la ka kɛ o ka ɲi baara kɛ ni sariya an ko k'u ka mali dilan o wala de an m'a fɔ k'u ka mali dilan wa o tuma an si kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye fantan kana jamana tɔɲɔ jamana fana kana fantan tɔɲɔ nka anw tɛ sariya dɔn hali minnu ko k'olu ye sariyatigi ye n'i taara olu fɛ yen n'i ma surɔfɛn di hali ni tuma dɔ la ni eh, nin ko in ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ nka e bɛ mun fɔ mɔgɔw ye n b'a dɔn mɔgɔw bɛna jaabi kɛ o nin kuma in mana lamɛn tuma dɔ la dugukolotigi ninnu n'u ma s'an ma ni bere yɛrɛ ye e sogodogo i k'i kɔlɔsi kuma dɔw bɛ yen n'a fɔra faso kɔnɔna na hali n'i bɛ tiɲɛ kan aa n'i ko sisan ko surɔfɛn kana minɛ e ni polisikɛ bɛ na a ye fiɲɛ dɔ y'i la a bɛ fiɲɛ min bila ka tɛmɛ hali n'a ma fiɲɛ y'i la a fiɲɛ sɔrɔ i la ne jɔsi tarawele bɛ to k'a fɔ ko polisiw bɛ surɔfɛn minɛ siraba da la ni dɔ bɛ na a y'i lajɔ a b'a dɔn ko ne de don a ko i jɔ i jɔ a ye n ka mobili lajɛ Tiɲɛ na fiɲɛ dɔɔnin tun b'a la a ko sisan ne y'i minɛ i bɛ n minɛ wala i bɛ n to ala ye a yɛlɛla ka a ko bon n b'i to ala ye i kumacogo dɔn dɛ ne b'a fɛ de e ka kuma laban fɔ sabu ne b'a dɔn nin tɛna kɛ baro in an ye duniya de sigi sisan sa i bɛ mun wuli ye sisan yan n'o cɛ e b'a fɛ ka mun fɔ ne kɔni bɛ min fɔ kuma laban na o ye k'a fɔ an ta ye ka sariya ɲɛfɔ an t'a fɔ ka taa karisa kanu na walima ka taa karisa jalaki la an ye sariya ɲɛfɔbaaw de ye jigiyaso ko jigiyaso da jigiyaso da de kama fantan dabɔla fantanw de dɛmɛni kama an ka ka kuma fɔ kuma minnu bɛ fantanw yɛrɛ nafa diɲɛ kan ani jamana sariya kan kosɛbɛ n'o de fɔ tɛ maa si hali ni fantan sera ma yan min bɛ min kan ka jalaki an b'o jalaki nka a ka ca ni fantan jalakila a b'a faamu a bɛ tɛmɛ ten mais ni fɛntigi n'i y'a jalaki a b'a fɔ hmm, e de ye nin fɔ mais ne ka nafolo o bɛ se ka ne bila n ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ min tɛ laɲini o de kama fantan dɛmɛni a nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kun wɛrɛ dɛmɛni kan donc k'a fɔ ko an bɛ ka nin kɛ walasa ka dɔ suman don ka dɔ jalaki o tɛ dɛmɛ tɛ an faso tɛ fankelen fɛ bi an faso tɛ fankelen fɛ sini an ta a bɛ fantanw de suman don hali y'a sɔrɔ u ka suman don bɛ tɛmɛ faso yɛrɛ de jalaki ni kan b'a jalaki nka fɛn min ye faso jalaki kun ye a bɛ jalaki a la fɛn min tɛ faso jalaki kun ye an b'an ka taga ɲɛsin a ma parce que ni a yera nin cogo la o bɛ an ka mɔgɔ wɛrɛ de bila o ka taa wale ɲɔgɔn kɛ ye n'o fili n'o y'a tigi sɔrɔ a bɛ se anw de ma o bɛ jamana da fila bɛɛ ka to fili sira fɛ an ka kan ka fɛn fɔ mɔgɔ ye safɛ yɛrɛ kɔni fɛ fantan fɔlɔ de kan ka jamana sariya bato N'i m'o bato, n'i m'o bato dɛmɛbaa sera, dɛmɛcogo t'i la wo, n'i m'a bato, an, ni a fɔra ko ka sariya boli i kan, e tɛ se k'i yɛrɛ bɔ, nafolo t'i fɛ, a bɛ kɛ, e somɔgɔ tɛ fanga na, a bɛ coolo yɛrɛ de, a bɛ coolo, i n'a fɔ journaliste min tɛ a ka mobili sɛbɛn bɛɛ ɲɛnabɔ, ɔ o n'a ɲɔgɔnnaw, an balimaw a ye nin mɛn, ɛɛ Sogoloko i ni ce, nba a ni ce ni ce jamana in sera yɔrɔ la sa n balimaw a t'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye aw minnu b'a la ko aw ye jamanadenw ye k'u ka jamana dilan a t'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni kow tɛmɛna ni sariya ye fan min fantan de bɛ lafiya sabu a tɛ tɔɲɔ k'a sabu kɛ a ka fantanya ye e ma e ma y'an ka dimifara ye ko san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ko musa tarawele ka fanga ye bi ɲɛni fanga ye nin ye pɔlitigimaaw ka kuma de dɛ tuma dɔ la aw sogodogow yɛrɛ ye an n'aw ka sariyatigiya maa min da tɛ pɔlitigi la mali kɔnɔ o ma o ma maa maa bɛ se ka pɔlitigi kɛ k'a ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ni sariya ye Ko mali tun kɛlen don musa tarawele n'a somɔgɔw u facɛn ye u y'o de fɔ hali denmisɛnninw bɛ tenue min don k'o man ɲi lakɔlidenw wulada fɛ n'u taara lakɔliso la u bɛ dugukolo baara minnu kɛ anw ye ko dɔn o waati anw tun ye lakɔlidenw ye ko k'o dabila fɛn caman fɔra ko k'o dabila ko ka na ni bɛɛya ye démocratie démocratie a cɛ man jan dɛ jaa démocratie de kɛnɛ kan fantan bɛ se ka faama tɔɲɔ ni i dalakuma ye n'a nana dibi farala dɔrɔn ne de tɔɲɔna an b'i i b'i ta fɔ fɔlɔ n'i y'i ta fɔ e kɔni b'a fɔ nka i k'a fɔ ni sarati ye o tɛmɛnen kɔfɛ n'a nana sɛgɛsɛgɛ n'a dɔnna tiɲɛ yɛrɛ la jamana sariya y'a jira k'a fɔ i tɔɲɔna i ka hakɛ ɲinini ka nɔgɔn nka fantan kɛlɛ jugutigɛ la o dɛmɛ ka gɛlɛn hali n'a dɛmɛna sisan sisan sisan ni sariyatigi nana diɲɛ don o don a b'i kɔ kari e mana t'i sigi wali dugukolo kan dugukolo min tɛ se ka dun ka ban i ye so jɔ wali dugukolo kan e b'a dɔn i ta tɛ peut-être que e bɛ se k'i si kɛ e bɛ dugukolo in tɔnɔ bɔ fantankɛ dalen don fo n'a y'a to ala ma o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye n ye n ta to ala ma cɛkɔrɔba dɔ ye kuma dɔ fɔ n ye dɔ fana ye waritigi ye a tun ye wali dugukolo de minɛ n y'a to ala ma ka jugu kojugu an bɛna baro in bila yen a sara hmm? kabini a bɛ balo la terikɛ in y'a fɔ a ye ka sabali i ye dugukolo caman ta ala ma i tɛ nin kelen to n bolo a ko n tɛna a to yen n'i tɛbi de don min na a taara kaburu kɔnɔ a taara ala sɔrɔ yen Don o don ko ntɔɔrɔ de bɛ mɛlɛkɛw bolo a fɔra ye cogo min dɛ a sɔrɔ min bɛ yan dɛ biɲɛ de b'u bolo biɲɛ tasuma b'a gosi diɲɛ don o don ale tɛ lafiya fiyewu a ye sugo de da terikɛ la an ye silamɛw de ye teri i b'a kalama bɛɛ ne ye min kɛ wa n ka fiɲɛ bɔra min na dɛ fɛn min ne taara so de jɔ o dugukolo kan n ka denbaya de b'a kan wa diɲɛ don o don ne tun ne kolo bɛ dimi b'a kari diɲɛ don o don n'u y'a tigɛ a bɛ se ka to nana tun bɛ taa k'a gosi dimi banbali in bɛ kaburu kɔnɔ a kɛ ala kama i ka t'a fɔ n somɔgɔw ye ko ne ko i yɛrɛ b'a kalama y'a seere ye k'u bɛ du min kɔnɔ ko ne ta tɛ dutigi bɛ balo la k'a y'a ka ko di ala ma kabini ne donna kaburu kɔnɔ yan don min fo ka se bi ma ne b'a ɲangata de kɔnɔ ee ni lahara ko ye tiɲɛ ye an k'an kɔlɔsi dɛ tiɲɛ don dɛ kuma lasurunya na n bɛna baro in bila yan terikɛ taara ka taa fɔ somɔgɔw ye den fɔlɔ min b'a bolo dɛ n'o ye muso fɔlɔ den ye dɛ o de ye den fɔlɔ ye o ko den tɔw ma ko yala aw b'a to ne ka se ka kuma wa ko awɔ terikɛ in siranna a taara kin alimami de wele a y'a fɔ a ye sabu cɛ in ye sugo da la fo siɲɛ saba siɲɛ sabanan de a kɛra in n'a fɔ a nana a kɛ ka ye a wulila a sirannen a taara fajiri la tuma min a sɔrɔ k'a fɔ a ma min a ma min ko ni ni sugo dafara siɲɛ saba a bɔra tulon na dɛ cɛ fana y'i ci de ye taa ci lase a so n bɛna a ye n'a ye kotɔ ɲuman to a kɔ sogo denkɛ ko ko baba K'i m'a fɔ ko fa an fa ko ko bi b'a a kotɔ la wa ko n bɛ na min kan a kana da a kotɔ ma ga ko bɛ kari an tɛna di bi wa an ta di i ka diya yi kuma ninnu cɛ y'i da dugu ma a kulola ee a filɛ a e tun kan ka ci min lase y'o dɔrɔn lase a bana min b'a la a ye den jugu minnu to a kɔ a ye baara jugu minnu kɛ a b'o ɲangata de la nin y'an ka baro bilalen sira ye nka n bɛ min ɲini senunkaw fɛ Yann'u ka wuli ka kɛlɛ kɛ n ta n ta n ta n b'a la i ka halala ɲini dɛ faso ma o sira min d'i ma ni mɔgɔ min miirila k'a fɔ e ye nin jasi ni lamɛn e ta tɛ nin si ye e ta ye min ye dalu b'i bolo sariya b'i bolo jamana tɔgɔ la min b'a jira e ka kuma in kɔfɛ k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ ne tɛ nin si la ko jigiyaso jigiyaso adama sogodogo ne kɔni y'a tɔn ɲɛmaa ye baara in sɔrɔla fɛn min fɛ o ye laseli de tun bɛ kɛ arajo la k'an to fan dɔ in fɛ an ni tɔgɔ fɔ ma kɛ a gɛlɛyara ka gɛlɛya u bɛ na ne fɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ hali bi sɔgɔmada in na kɛ an ye kɛnɛ min sigi n'i tɛ jamana sariya dɔn o ɲininka kan dɛ k'i ka kiri tigɛ i yɛrɛ hali silamɛya n'i ko i ye silamɛ ye kan'a fɔ da la ten ko i ye silamɛ ye dɛ silamɛya sariya bɛ yen ɛ mɔgɔw bɛ siran sariya silamɛya sariya ɲɛ kɔmi nanbara t'a la o hali n'i ye jose n'i ye jɛnɛya kɛ n'i minɛna k'e yera jɛnɛya la sariya de ko ka gabakun kɛ k'i bon fo k'i faga o yɛrɛ ye kunnaja de ye o mhm. o tɔ ye komi i dalen don lahara la i b'a dɔn min bɛ yen o ka jugu n'o ye siɲɛ kɛmɛ tuma dɔ la n'i bonna gabakurun na fo k'i faga tuma dɔ ala bɛn'i makoto ko n'an dalen don ala ko in na de n'an kɔni dalen don ala ko la N da ye tiɲɛ n da ye tiɲɛ ye n tɔɔn na n tɔɔn na jigiyaso i ni ce an balimaw aw ni ce k'a lamɛn cogo ɲuman na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan insala min tɛ kelen ne b'a dɔn k'a fɔ segukaw na kan bɔ n kan bɔ an bɛna baro sigi kɛ aw ni ce baara in labɛnna jose tarawele fɛ adama sogodogo papa kase